Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa ah, rahmatullahi wa barakatuh. An b'an karamɔgɔ Cheikh Mayi Sana fɛ yan zawiya kɔnɔna la eh, an tun komi an tun mago bɛ ɲininkali damaw la ɲininkali yɛrɛ tɛ parce que an bɛ denmisɛnw caman ka laɲini ye bi komi denmisɛnw t'a dɔn u bɛ taa fan min yɛrɛ fɛ tuguni u kamanagannen don c'est que an b'an karamɔgɔ ɲininka sisan an bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min ka bɔ nin kamanagan in kɔnɔ dusukun yɛrɛ lafiyalen tɛ farikolo yɛrɛ lafiyalen tɛ rɛpɛri yɛrɛ tɛ mɔgɔw la bilen u t'a dɔn u bɛ fɛn fɛn kɛ ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ bilen c'est que ni sira min bɛ se ka denmisɛnw mago bɛ sira la sira min bɛ se k'u bila u ka ɲɛnamaya bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na diɲɛ kɔnɔ yan fo ka taa se lahara yɛrɛ ma karamɔgɔ ɲininkali yɛrɛ tun ye o de ye

n'i ka diɲɛ taabolo filɛ bi bi in na i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw kɔnɔnafililen don ko caman la mɔgɔw fana hakili fana sigilen tɛ diɲɛ yɛrɛ taabolo ma mɔgɔw kɔrɔtɔlen don mɔgɔw pereselen don mɔgɔw ye diɲɛ kanu ka taa se fo yɔrɔ dɔ la bi i b'a ye bɛɛ lajɛlen mako bɛ ko dɔ la tiɲɛ yɛrɛ la hakilisigi yɛrɛ fana tɛ yen mɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ko min ɲini na u bɛ ɲinili min kɛ la nin diɲɛlatigɛ nin kɔnɔ ne hakili la fɛn fila a fɔlɔ o ye lafiya ye u bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka ɲɛnamaya la cogo min na a filanan u bɛ se ka hakilisigi fana sɔrɔ u ka diɲɛlatigɛ la cogo min na hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ bɛ ninnu fila kɔfɛ ninnu fila fana ye a piye dɔw fana ye lafiya sɔrɔli dunuya kɔnɔ yan a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que kira ye seyidina jibirili ɲininka don dɔ la a ko ya seyidina jibirili yala e bɛ yɛlɛ wa jibirili ko k'ale bɛ yɛlɛ a k'i bɛ yɛlɛ ni sababuya jumɛn ye a ko ne bɛ yɛlɛ adamaden kan adamaden bɛ fɛn dɔ ɲini na diɲɛlatigɛ nin kɔnɔ k'a sɔrɔ o tɛ se ka sɔrɔ fiyewu kira y'a ɲininka ko o ye fɛn jumɛn ye a ko lafiya la rahata fi duniya ko lafiya tɛ se ka sɔrɔ lafiya tɛ sɔrɔ duniya kɔnɔ fiyewu a ko adamaden dun bɛ lafiya de ɲini na a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ min ma nafolo sɔrɔ a b'a fɔ ko ne ye nafolo sɔrɔ ko n bɛna lafiya n'a ye nafolo sɔrɔ a miiriya bɛ taa ko wɛrɛ la min ni nafolo tɛ kelen walima hali n'a ye nafolo sɔrɔ a ɲɛ b'a la k'a fɔ ko minnu ta ka ca ka tɛmɛ ale ta kan a b'a fɛ ka kun olu la a dun bɛ to boli la olu nɔfɛ fo ka taa sa k'a sɔrɔ a tɛna kun olu la fiyewu parce que ala y'a kɛ waati o waati e ye fɛn min sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ la i bɛ taa sɔrɔ dɔ b'i yɛrɛ fana sanfɛ fo ni mɔgɔ min jɛnna ala ye fɛn min d'a ma o tigi de bɛ se ka lafiya a dɔw fana bɛ yen min fana ye mɔgɔkɔrɔba ye fana e a b'a fɔ ko a bɛ ɲɛbɔ kamalenw fɛ a b'a fɔ ko ne tun bɛ se ka segin ka na n ka kamaleya kɔnɔ n bɛna lafiya hali n'a y'a sɔrɔ k'a nana kamaleya kɔnɔ a tɛ se ka lafiya fiyewu denmisɛn b'a fɔ ko ni n kɛra mɔgɔkɔrɔba ye ko n bɛ lafiya hali n'a kɔrɔbaya a tɛ lafiya sɔrɔ u b'a fɔ ko ni n ye furu kɛ n bɛ lafiya sɔrɔ ni furu yɛrɛ fana nana kɛ hali bi lafiya fana tɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na sena jibiril ko ko o de la ko adamaden b'o lafiya min ɲini k'o tɛ se ka sɔrɔ n'ale dun y'a ye k'a fɔ ko adamaden bɛ girin na ka boli diɲɛ kɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka fɛn bɛɛ lajɛlen ɲini k'a sɔrɔ a tɛna o fɛn sɔrɔ yan fo kiyama o yɛlɛko de bɛ ale minɛ o y'a fɔlɔ ye a filanan adamadenw fana bɛ basigi ɲini na dususuma o bɛ se ka fɛn min sɔrɔ ka o dusu suma n'a ye i b'a ye mɔgɔ bɛ bori bori o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ walima a bɛ nafolo ɲini na walima a bɛ muso dɔ nɔfɛ walima a bɛ fɛ ka so dɔ jɔ nin bɛɛ lajɛlen lafiya ale ni dusu suma mɛ kira ko ten alaw taala ko ten kuranna kɔnɔ an ka sɛku b'a fɔ an ɲɛna sɛ ibrahima a b'a fɔ ko basigi bɛ se basigi bɛ sɔrɔ yɔrɔ saba a yɔrɔ fɔlɔ basigi bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a ko diɲɛ latigɛ la diɲɛlatigɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔw ye diɲɛ kanu fo ka taa se a dan na olu fɛ kɔni olu ma da la k'a fɔ ko kiyama yɛrɛ bɛ sigi o ye diɲɛ kanu fo ka taa se yɔrɔ dɔ la o tuma na fo o ye basigi sɔrɔ n'a ye kuranna ko ten radu bil hayati duniya wa tma'annu biha olu jɛnna diɲɛlatigɛ kɔ diɲɛlatigɛ ma epi fana o ye dususuma fana sɔrɔ ni diɲɛlatigɛ ye fana o ye itiminaani ye o ye dususuma ye o dususuma minnu y'a sɔrɔ u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ yan olu kɔni fɛ u b'u ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn duniya kɔnɔ yan mɛ o tɛ se ka olu mako tɛ kiyama la o mako tɛ diina la o mako tɛ mɔgɔ ɲumanw na o mako tɛ ciradenw na o mako tɛ ala ka kumakan na o mako tɛ kaburu yɛrɛ kaburu yɛrɛ la labu fana olu ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ko kolon de la jɛniyakɛ ani dɔlɔmin ani nkalontigɛ ani ka yaala yɔrɔw la yɔrɔ minnu ni alaw tala t'a fɛ o fana ye dususuma fana sɔrɔ a la ala y'a fɔ kuranna kɔnɔ radu bil hayati dunya wa tma'annu biha o ye mɔgɔ min y'u ka dususuma sɔrɔ u ka diɲɛlatigɛ la mɔgɔ filanan min ye min bɛ dususuma fana ɲini na o ye jɔn ye an bɛ taa babu sabanan la ka sɔrɔ ka na babu filanan la o ye ciradenw ye olu ye dususuma sɔrɔ mɛ olu ka dususuma bɛ kɛ ni mun ye musahada olu b'a ɲini ala fɛ k'a fɔ ko ala ye koba dɔ yira olu la la u bɛ se ka o dususuma min b'u la u bɛ tila ka dɔ fara u ka dususuma kan i n'a fɔ sedina ibrahima alayhi salam b'a ɲini alaw tala fɛ a ko alaw tala ma kuranna aya kɔnɔ kuranna aya b'a fɔ cogo di a b'a fɔ awudu bilahi mina shaitani rajim kuranna aya b'a fɔ kuranna aya b'a fɔ sedina ibrahima b'a fɔ alaw tala ɲɛna kaifa tuhyi mauta yala i bɛ ɲɛnɛma i bɛ su la ɲɛnɛma cogo di ala taala y'a ɲininka awalam tu'min yala seyidina ibrahim i ma limaniya wa seyidina ibrahima ala taala jaabi cogo di ye a ko liyatma inna qalbi munna ne dusu bɛ suma la ne bɛ basigi sɔrɔ o tuma na ale ka dususuma sɔrɔla mun de la a ɲana a ɲana yeli dusukun fara yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye dususuma sɔrɔ ɲɛ ye dususuma sɔrɔ tulo ye dususuma sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen dusukun ye dususuma sɔrɔ mɛ ale ka dususuma bɛ fɛ ka mun de ye sisan ale bɛ fɛ k'a ye ni a yɛrɛ ɲɛ de o ye dususuma belebele de ye min tɛmɛna muminu gansan ta kan min fana tɛmɛna walijuw ta kan fo ka taa se fo cidenw ta la parce que olu ka dususuma bɛ sɔrɔ ni yeli de ye alahu taala ko a ma kus arbaatan min atayiri fasuruhunna ilayka summa udu'uhunna yatinaka saaya o tuma na ko kɔnɔ suguya naani minɛ i bɛ a faga ka a ɲagami ɲɔgɔn na k'a foroki i yɛrɛ fɛ yen k'o sogo ninnu bɛɛ lajɛlen ɲagami ɲɔgɔn na o tuma na ka taa kuru naani ɲini i bɛ o kɔnɔ sogo naani ɲini i bɛ a sogo kelenna bɛɛ lajɛlen ta k'a sigi kuru kelenna bɛɛ lajɛlen kan summa udu'uhunna o kɔfɛ i ye kɔnɔ kelenna bɛɛ lajɛlen wele a tɔgɔ la a ye kɔnɔ suguya naani minɛ misaliya bolo ma a kɛra komi a ye sise minɛ a ye biridi minɛ a ye tɔnkɔnɔ minɛ a fana tilala ka kankan fana minɛ o fana ye kɔnɔ dɔ ye a ye ninnu bɛɛ lajɛlen faga k'a siw ɲagami ɲɔgɔn na k'a bu ɲagami ɲɔgɔn na ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔ ka taa sigi kuru naani kan n'a ye sise wele alahu taala b'a yira a yɛrɛ la a y'a fɔ cogo di a ko alahu taala ye a jira ne la a bɛ su la ɲɛnɛmaya cogo di a m'a fɔ ko alahu taala su bɛ i bɛ su ɲɛnɛmaya cogo di a ko a jira ne la n'a tun y'a fɔ ko i bɛ su la ɲɛnɛmaya cogo di o tuma na n'a sɔrɔ su ɲɛnɛmaya misali tun bɛ bɔ a yɛrɛ la i n'a fɔ a kɛra uzɛri la cogo min na uzɛri taara ka taa se dugu dɔ la a taara yen ka taa sɔrɔ dugu bɛɛ lajɛlen binna a ko ko anna yuhyi lahu anna yuhyi lahu baada mawtiha alahu taala bɛna ninnu su ninnu bɛɛ la ɲɛnɛmaya cogo di o tuma na ale ka ɲɛnɛmaya alahu taala ka su la ɲɛnɛmaya misali tala ale yɛrɛ kan parce que ala taala y'ale yɛrɛ sa yen ka san kɛmɛ kɛ yen ka tila k'a ka fali fana faga fali ye san kɛmɛ kɛ yen kɔfɛ a nana wuli ala nana a ɲininka sisan mɛrɛkɛ tilala ka n'a sɔrɔ yen ka n'a ɲininka i ye waati joli kɛ yan ko k'ale ye tile kelen walima tile fila de kɛ yan mɛrɛkɛ k'a ma la i ma tile kelen kɛ yan i ma tile fila kɛ yan mɛ i ka bigan filɛ i ni bigan min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bigan sara fo k'a bɛɛ lajɛlen toli mɛ i ka dumuni filɛ dumuni lam yatasanna i ka dumuni ma yɛlɛma nɔnɔ min b'i bolo a ma yɛlɛma ji min b'i bolo a kulɛri ma yɛlɛma foyi ma yɛlɛma ka bɔ a la o tuma na alahu ye a ka alahu taala ye ale ka ɲininkali jaabi misali bɔ a yɛrɛ ale yɛrɛ la ala sɔrɔla k'a fɔ ko fali filɛ ale ye fali filɛ alahu taala ye so fali kolo ani a bu an'a siw an'a siw a y'a bɛɛ lajɛlen don don ɲɔgɔn na fo ka n'a wuli ale yɛrɛ ɲɛna tuma na ale ka dengenya kɛra u ye mɛ sedina ibrahima ka ɲininkali n'ale ka ɲininkali ma kelen parce que sedina ibrahima ko arini kefa tuhi a yira ne la i bɛ su la ɲɛnamaya cogo di tuma na alaw taala ye a jira ale la fana walasa a dusukun bɛ se ka basigi sɔrɔ alaw taala ka su la ɲɛnamaya cogo la ale ye kɔnɔw fara fara ɲɔgɔn kan ka taa bila bila kuru naani bɛɛ lajɛlen sanfɛ sisan alaw taala k'a ma n'i y'a kɛ ka ban u tɔgɔninw na i y'o wele sogo kelenna bɛɛ lajɛlen a wele a tɔgɔ la

k'o siw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko n'o kun ta se na ibrahima yɛrɛ ɲɛkɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko ala ye masa ye mɛ ale y'o ɲini ala fɛ walasa dususuma bi bɛ ale la dususuma ye ziyada ye se ka k'a la jidi bɛ se ka k'a la cogo min na o min fana kɛra fana jidi min bɛ sɔrɔ alaw tala yɔrɔ ka fara ciradenw ka dususuma kan a y'o sɔrɔ ka bɔ alaw tala yɔrɔ o tuma na nin ye mɔgɔbaw ka dususuma ye alaw tala b'a yira o yɛrɛ ɲɛna maintenant a sabanan min n'an b'a fɔ ko mɔgɔw kan ka fɛn min kɛ n'i bɛ ka mɔgɔw kɔnɔnɔ firi u bɛ se k'a solution sɔrɔ yɔrɔ min na n'o bɛ dususuma ɲinina dususuma tɛ se ka sɔrɔ f'a bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ jumɛn dususuma sabanan o de ye ɛ ala alaw taala ko ala tiɲɛ don bizikirilahi ni ala kofɔli ye tatuma inul kolo dusu bɛ basigi o tuma na solution min bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔw ka kɔnɔnafili la ni o bɛ fɛ ka lafiya ɲini lafiya dun tɛ se ka sɔrɔ dunuya kɔnɔ yan fo lahara parce que yan ye baarakɛso la an bɛ taa ka taa tɔnɔ ta lahara an bɛ taa tɔnɔ ta lahara dususuma min fana n'an b'a ɲinina fana ka sɔrɔ a tɛ se ka sɔrɔ fan dɔ wɛrɛ fɛ ni dusu sumana dunuya la o tuma na i ma dusu dusukun i ma dususuma ɲɛnama sɔrɔ parce que i bɛ taa jahanama kɔnɔ ala k'an kisi a ma dusukun bɛ se ka sabati ka sɔn alaw tala ma ka tila ka sɔn ala yɛrɛ fana ka min fana d'i ma pour que i bɛ se ka sɔn a ma ala min ma fɛn min d'i ma pour que i bɛ se ka jɛn a ma i bɛ se k'i ka ɲɛnɛmaya jɛ sɔrɔ ni fɛn min ye o de ye bizikirilahi o de ye ala kofɔli ye tatuma inul kolo alaw taala ka kumakan bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ye sadaka allahu lazim a ko ni ala kofɔli ye ko adamaden bɛ se ka dususuma sɔrɔ ni mɔgɔ k'i yɛrɛ bila ala ko ala ala ko la n'i k'i yɛrɛ bila zikuru kɛli la n'i k'i yɛrɛ bila ala kofɔ kɛli la ka caya ka caya ka caya i bɛ dususuma sɔrɔ siga yɛrɛ fana t'a la fana o tuma na o de kosɔn an b'a fɔ ko mɔgɔw ka bolibolo ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ i tɛna dususuma sɔrɔ yɔrɔ si i ye dusuma sɔrɔ fɛn o fɛn na ala kofɔ kɔfɛ hali bi i ma dususuma sɔrɔ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ fɛ ka basigi sɔrɔ i ka ɲɛnɛmaya la ko ala ye fɛn min d'i ma i bɛ jɛn n'a ye ala ma fɛn min d'i ma i bɛ sɔn ka hasidiya bɔ i dusukun na ka ɲɛngoya bɔ i dusukun na ka kɔrɔfɔliw bɔ i nɛn kan ani ka eh, eh, kaba yɛrɛ la k'o yɛrɛ bɔ i yɛrɛ la ani ka i yɛrɛbakun fana ye k'i jɔsi ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na o tuma na an bɛ mɔgɔ ladi min ka fisa i bɛ don ala kofɔ la ka caya n'i donna ala kofɔ la ka caya o tuma na a bɛ k'i ma sababu ɲuman ye i bɛ jɛn ala ka fɛn min d'i ma i bɛ sɔn ala ka fɛn minnu d'i ma i yɛrɛ fana bɛ tila ka hakilisigi sɔrɔ i bɛ tila ka dususuma sɔrɔ i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen na inshallah

alhamdulilah ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma an bɛ an bɛ zikuru sɔrɔ cogo di an bɛ zikuru kɛ cogo di epi zikuru an bɛ zikuru jumɛn yɛrɛ de fana kɛ an b'a fɔ ko wurudi suguya bɛɛ lajɛlen kɛ parce que alahu tala ko wali asmaul husna u bɛ alahu tala fɛ walilahi asmaul husna faduhu biha alahu tala ko ala tɔgɔ bi kɔnɔntɔn kɔnɔntɔn de bɛ alahu tala fɛ o tuma na ala wele ni olu bɛɛ lajɛlen ye

ma qalla wa dama alabato min ka ɲi o ye min dɔgɔyala epi a duumɛna min dɔgɔyala epi a duumɛna kosɛbɛ yɛrɛ fana min dɔgɔyala min ka dɔgɔ epi duumɛni b'a kan k'a caman ta ka a fɔ n'an y'a fɔ ko zikuru k'a caman ta k'a kɛ bi ka tila k'a to yen sini walima k'a to yen sini k'a to yen sinikɛnɛ o ko tɛ min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan o de ye sira minnu nana ni zikuru ye i n'a fɔ tarika tijaniya tijaniya ye solution ba de ye ɲɛnamaya ma bi bi nin waati nin na min bɛ se ka mɔgɔw lasaniya min bɛ se ka hakilisigi di mɔgɔ ma u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'i ye zikuru tacogo ye ka tila ka a sigicogo filɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko baara min don baara sanuman don baara cɛɲuman don epi a baara yɛrɛ fana a baara bɛ taa fo alahu tala yɔrɔ i bɛ don zikuru la cogo di i bɛ se zikuru dibaga ma a bɛ zikuru d'i ma o cogoya la zikuru bɛ komi fura min bɛ feere ni adamaden man kɛnɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la n'i sera dɔgɔtɔrɔso la dɔkitɛri bɛ fura sɛbɛn k'a d'i ma k'i bɛ taa nin fura in kɛ dɔ b'a fɔ ko mɔgɔ ma ko zikuru kɛcogo ka ca ko n'i ye fɛn fɛn ta k'a bɛɛ lajɛlen ka ɲi tiɲɛ don n'i ye ala ta ka ala wele ni zikuru fɛn fɛn a bɛɛ lajɛlen ka ɲi mɛ n'i ye zikuru dɔ ta k'a sɔrɔ da b'a la k'a sɔrɔ zikuru lɔnbaga wurudili lɔnbaga de ye a d'i ma o tuma na ale b'a d'i ma ka bɛn fana min yɛrɛ fana ka ɲi i yɛrɛ fana dusukun yɛrɛ ma fana n'i man kɛnɛ palu b'i la a sɛbɛn bɛ ka ɲininkali dɔ komi i ye zikuru kuma fɔ an bɛ o kuma kɔnɔ la ka na i nana ka kuma dɔ fɔ n'o ye tijaniya ye bon tijaniya nin don an dun fana b'a mɛn mɔgɔ siyaman fɛ k'a fɔ ko o sira in tɛ kira ka tasira dɔ ye ko o ye fɛn kuraw dɔ ye minnu nana bon pour ka se ka fɛn yɛrɛ dɔn eh, denmisɛnninw fɛ ko fɛn min yɛrɛ tijaniya yɛrɛ ye mun yɛrɛ ye fɔlɔ an bɛ se k'o explication na an bɛ se k'o n'an bɛ se ka faamu dɔ sɔrɔ o la yanni ka na a ɲɛ wɛrɛ fɔ an ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ an ka seku b'a fɔ ko wa in kulta wa in kulta hal zal wirdu nahju muhammadin aqulu na'am li nayli safa'i

saniya sugu jumɛn don farikolo ka saniya dɔrɔn tɛ dusukun ka saniya dɔrɔn tɛ ni ala mɔgɔw y'a fɔ ko safa'i o saniya bɛ taa fo ni yɛrɛ la n'a sera ni yɛrɛ la fana o saniya bɛ kɛ sababu ye fana barrage min bi barrière min bɛ ne ni alahu taala cɛ a b'o barrière yɛrɛ fana kɔrɔta yɛrɛ fana f'i bɛ tila ka surunya sɔrɔ i ni alahu taala cɛ fo fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ taa jɔsi ka bɔ yen i ni alahu taala cɛ foyi tɛ kɛ yen a ko wurudi de b'o kɛ ka tila k'a fɔ li nayli safa'i

tijaniya wurudi ninnu n'a bɛ fɔ ko ni mɔgɔw ni mɔgɔw bɛ fɛn dɔw wɛrɛw fɔ sɛkuw ma ko fama fi zikuru seeki sɛku si ka kofɔli tɛ zikuru min kɔnɔ tijaniya mɔgɔw bɛ zikuru min fɔ a tɛ fɔ ko sɛk tijani sɛk tijani sɛk tijani mm. la a tɛ fɔ ten mais wurudi ninnu jumɛn de bɛ fɔ ala tɔgɔ bɛ fɔ ala kira salalahu alayhi wasalam fama fi zikuru seeki aw zikuru gayirihi sɛku kofɔli walima sɛku wɛrɛ walima mɔgɔ wɛrɛ kofɔli tɛ zikuru min kɔnɔ

jɔn min ni bana bɛ ale dusukun kɔnɔ o de hali bi sɛk birama b'a fɔ an ɲɛna tuguni falasta takhlusu min al afati illa bi sheikhin tuwati bi sheikhin arifin tuwati k'i tɛ se ka saniya ka bɔ dusukun banaw la walima i tɛ se ka saniya ka bɔ ni ka banaw la walima i tɛ se ka saniya ka bɔ alabato banaw la illa bi sheikhin arifin tuwati fo ni a sɔrɔla k'a fɔ k'i kɛla seku ala lɔnbaga de i bɛ taa ka sigi kɛ o seku min fɛ ale de bɛ kɛ sababu ye k'i bɔ diɲɛ kaso kɔnɔ mais k'i bila alahu taala k'i bɔ diɲɛ kaso kɔnɔ ka sɔrɔ k'i yɛrɛ bila liberté dɔ kɔnɔ liberté min ka surun liberté min ye i yɛrɛ bakun ka hɔrɔnya de diɲɛ kaso ye fɛn jumɛn de ye fɛn wɛrɛ b'i dusukun na fɛn wɛrɛ kanu bɛ k'i dusukun na min ni ala tɛ kelen fɛn wɛrɛ kanu bɛ ka don i dusukun na min ni ala tɛ kelen i bɛ ka tugu fɛn wɛrɛ la min ni ala tɛ kelen i bɛ ka i yɛrɛ surunya fɛn wɛrɛ la min ni ala tɛ kelen jɔn don n'i y'i yɛrɛ tourner cogo o cogo ni fɛn wɛrɛ kanu donna i dusukun na ka bon i dusukun kɔnɔ ka tɛmɛ alahu taala kan a kɛra komi hali bi i de dusukun nɔgɔlen don hmm. an dusukun kan ka saniya ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na fo an dusukun bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko a saniya don i n'a fɔ an ka seku b'a fɔ an ɲɛna cogo min na ko safa'i f'i dusukun bɛ taa ka taa saniya ka taa sɔrɔ ko fɛn wɛrɛ t'a kɔnɔ n'a ma kɛ ala dɔrɔn yɔrɔ min bɛ taa kɔnɔ kɛ i dusukun kɔnɔ o de bɛ taa kɛ allahu taala allahu taala dɔrɔn pe donc o tuma na jɔn kɔnɔfiribaga walima jɔn hakili wulinibaga m'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na o zikuru de bɛ se ka kɛ sababu ye k'o tigi saniya i ka ɲininkali zikuru de ye jumɛn ye olu zikuru ninnu an y'a fɔ sisan sisan ninnu seku ninnu de bɛ se k'o zikuru ninnu d'i ma komi n y'a fɔ kuma daminɛ la n ko banabagatɔ n'a sera dɔgɔtɔrɔcɛ fɛ dɔgɔtɔrɔcɛ bɛ fura de sɛbɛn k'a d'a ma mɛ a tɛ taa farimasi la ka taa fɔ ko nin di yan nin di yan nin di yan n b'a ta a bɛɛ ye fura ye o mɛ fura bɛɛ tɛ se ka ta dɛ o de kosɔn n'i nana se kɔnɔfilibaga min bɛna se seku tijani ka mɔgɔw ma zikuru min bɛ se k'i yɛrɛ saniya fɔlɔ o bɛ min d'i ma min bɛ k'i ma kunnadiyaba ye asitafurula ale ni sɔlatu ale ni la ilaha illallah ninnu de ye fura saba ye fura min ni mɔgɔ kalanden tijaniya kalanden bɛɛ lajɛlen b'a ta sɔgɔmada fɛ fura min ni tijaniya kalanden bɛɛ lajɛlen fana b'a ta wula fɛ a bɛ kɛ sababu ye k'o fura saba min n'a b'a ta sɔgɔma a bɛ kɛ sababu ye ka a dusukun furakɛ a bɛ kɛ sababu ye fana ka a hakili furakɛ a bɛ kɛ sababu ye ka basigi d'a ma a bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ fana ka a yɛrɛ farikolo yɛrɛ fana furakɛ k'a yɛrɛ fana ni furakɛ o tuma na yanni bana wɛrɛ bɛ tila ka don farikolo kɔnɔ walima yanni bana wɛrɛ bɛ tila ka la dusukun kan min nson ye walima yanni bana wɛrɛ bɛ tila ka la ni fana kan tuguni yanni wulafɛla cɛ a bɛ tila k'o fura kelen ta lansara kɔfɛ mhm. walima a b'a ta fitiri kɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye tuguni bana min bɛna na o tuma na o fura kelen nin min ye asitafurula ale ni sɔli ani la ilalala a b'o bana nin fana kunbɛn o bana nin détruire ka bɔ a fari la o tuma na kalanden bɛ to nin de la ka to nin de la n'a tora n'a ka dumuni nin kan nɔgɔ tɛ se k'a dusukun sɔrɔ nɔgɔ tɛ se k'a farikolo sɔrɔ a bɛ hakilisigi sɔrɔ a bɛ basigi sɔrɔ a ka ko bɛɛ lajɛlen na a bɛ basigi basigi sɔrɔ a ka alabato la alabato bɛ nɔgɔya a bolo a bɛ basigi sɔrɔ a ka ɲɛnɛmaya la parce que a tɛ kɛ mɔgɔ negeba ye mɔgɔ niduguba ye tugun mɛ i b'a ye ala ye fɛn fɛn d'a ma a bɛ jɛn a ma i b'a ye allahu taala ye fɛn fɛn yira a la a bɛ jɛn a ma i b'a ye a ka ɲɛnɛmaya bɛ ɲɛnɛmaya taasira sɔrɔ o tuma na a fana bɛ fara mɔgɔ kunnadiw fana kan o tuma na ninnu de ye sira ye sira min bɛ se ka mɔgɔ kunnadiya kosɛbɛ olu zikuru ninnu an b'a fɔ a fɔlɔ asitafurula a filanan sɔlatu ala nabi i n'a fɔ seku y'a fɔ an cogo min na a sabanan o de la ilalala asitafurula dun an y'a dɔn k'a fɔ ko nafa min b'a la a fɔla an ɲɛ na kurana kɔnɔ isitafuru rabbakum innahu kana ghafaran allahu taala ko ko a ye isitifaru kɛ n'i y'a filɛ kurana kɔnɔ allahu taala ko isitafuru isitafuru arabukan don arabukan na fiilul amiri le fi'lu amr c'est impératif en arabe impératif impératif a kɛra comme a bɛ ka yamaruya di k'a fɔ k'a y'a kɛ istaghfiru a ye astafurula kɛ rabbakum aw tigi la o tuma na alaw taala k'o fɔ an ɲɛna min na parce que adamaden tɛ se k'a ka adamadenya kɛ fo zon b'a sɔrɔ zon de fɛn zon bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ adamaden tɛ se k'a ka adamadenya kɛ f'a bɛ don fili kɔnɔ parce que an kɛra cogo cogo an bɛ adamadenya position de la an tɛ se ka kɛ mɛlɛkɛ ye o tuma na ala taala bɛ an lahala dɔn a b'a an yɛrɛ fana dɔn a b'an ka cogo yɛrɛ fana dɔn a b'a dɔn ko diɲɛlatigɛ nin kɔnɔ yan jɔn bɛ se ka glisser i kɛra mumini i bɛ se ka glisser walima i kɛra silamɛ i bɛ se ka glisser o tuma na a ka solution min di an ma walasa an bɛ se ka an yɛrɛ kɔsegin waati bɛɛ o de ye asitafurula ko isitafurula a ye yafa ɲini ala taala fɛ a y'a ka kow makoto hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko jurumu t'i la an ka sɛku b'a fɔ sɛk ibrahima b'a fɔ sɛk ahmad tijani b'a fɔ a ko hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko adamaden hakili la k'a fɔ ko jurumu foyi tɛ ale la a ko a ye asitafurula kɛ o asitafurula kɛli i yɛrɛ ma k'o ye kunnadiyaba de ye i ma ko madama ko jɔn y'a yɛrɛ ye k'a fɔ ko ne filɛ nin ye a k'o yɛrɛ ye jurumuba yɛrɛ donc ko o o yeli ile yɛrɛ yeli k'a fɔ ko ne yɛrɛ le ye nin tubabu b'a fɔ ko le moi le moi que tu vois en toi i b'o o moi min ye i yɛrɛ la ala dun b'a fɔ ko ne dun ka gɛrɛn don gɛrɛn don i la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan k'i ma kan ka i yɛrɛbakun ye f'i bɛ ala le ye fɔlɔ ko ala yeli o de ka bon ka tɛmɛ i yɛrɛ yeli kan madama k'a fɔ k'ile b'a fɔ ko ne filɛ nin ka sɔrɔ ile ma alaw taala ye i yɛrɛ la k'i ma kan ka ne fɔ fiyewu n'i y'a fɔ ko ne ka sɔrɔ ile ma ala ye a ko k'i ye jurumu de kɛ i kan ka surunya ala de la ka tɛmɛ i yɛrɛbakun kan o tuma na ko hali ni jurumu t'i la madama ile b'i yɛrɛ yela k'a sɔrɔ i ɲɛ tɛ ala la i yɛrɛ la ko o ye jurumuba yɛrɛ de hali n'a dana o ma ko muminu kan ka astafurula kɛ waati bɛɛ lajɛlen na astafurula siɲɛ kɛmɛ walima siɲɛ bi duuru walima siɲɛ waa kelen o tɛ o ko bɛɛ lajɛlen da ala ye ko bɛɛ lajɛlen sigi sigi ala ye ko bɛɛ lajɛlen sigi a ko ala kira ma la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi qur'anahu kan'i nɛn teliya ni kurana fɔli ka kɔn k'a sɔrɔ a wahi ma d'i ma fɔlɔ annu b'a lafara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma n'an y'a kalan i kan fa idha qara'nahu n'an y'a kalan i bɛ sɔrɔ ka tugu an kɔ nin ye izun de ye ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam n'o tɛ kira sallallahu alaihi wasallam a taara sankolo la waati min na a ko ala y'a tɛgɛ la ale kamankun kan k'a sɔrɔ tɛgɛ tɛ alaw tala la mais ala y'o la ale kan cogoya min na a ko o suma donna ale dusukun na alaw tala o suma min donna ale dusukun na alaw tala ye ale lalɔnniya lɔnni saba la lɔnni fɔlɔmɔgɔw ka lɔnni ilmul awwalin wal akhirin fɔlɔmɔgɔw ka lɔnni ni labanmɔgɔw ka lɔnni ala kira y'o dɔn alaw tala fɛ tuma min na a ye sanna yɛlɛ kɛ a filanan alaw tala ko ko n ye lɔnni dɔ d'i ma o di bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ a ko n ye lɔnni dɔ d'i ma o lase bɛɛ lajɛlen ma filanan a ko ko ye lɔni dɔ d'i ma k'o lase mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnw ma sabanan a ko ye lɔni dɔ d'i ma mɔgɔ si tɛ s'a kɔrɔ fo ne ni ne yɛrɛ ala cɛ o ye dugu ne ni ne yɛrɛ kira cɛ a ko o yɔrɔ la kurana ale ye kurana bɛɛ lajɛlen lɔni sɔrɔ ala taala yɔrɔ o yɔrɔ la kurana bɛɛ lajɛlen lɔni dɔra ale la mɛ tuma min na ni jibiril nana jibiril bɛ fɛ ka kurana teliya ka kurana kalan ala taala ko a ma la tuharik bihi lisanaka k'i kana i nɛn teliya ni a fɔli a to yen fɔlɔ jibiril b'a kalan i ye i bɛ sɔrɔ k'a kalan o tuma na kabini nin yɔrɔ nin na izini tala ala ka mɔgɔ ɲumanw fɛ fɛn o fɛn minnu bɛ fɛ ka ala minnu ye ala jɔn ye n'u bɛ fɛ ka sira ta ka taa ala taala yɔrɔ u b'a dɔn k'a fɔ ko ko bɛɛ lajɛlen i y'a ta a ta yɔrɔ la walima i y'a minɛ mɔgɔ fɛ o de ka bon o de cɛ ka ɲi ni fɛn bɛɛ lajɛlen mɔgɔ b'a fɔ ko tijaniya ko tijaniya ko sɛ tijani nana n'a ye ko k'a sɔrɔ ko sɛ tijani ni kira ka waati janyana ɲɔgɔn na an bɛ profiter k'a fɔ ko sɛ tijani ni ala kira ka waati janyana ɲɔgɔn na mɛ ala kira ye wurudi di sɛ tijani ma k'a fɔ k'a na di bɛɛ lajɛlen ma a bɛ komi seyidina musa alayhi salam ale yɛrɛ fana ni kira cɛ a ka ca ka tɛmɛ sanji waa kelen kan mɛ seyidina musa de kɛra sababu ye k'an ka seli bi duuru lasigi ka kɛ seli duuru o ma kɛ wa ni ala taara ala kira taara ala taala fɛ o ye seli bi duuru d'a ma a nana seyidina musa de ye seli lasigi n'a sɔrɔ ko mɔgɔ min banna mɔgɔ min fatura kira dun ma fatu kuma cogoya kuma fɔ cogoya don n'a sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ ɲumanw fatu ko a tɛ mako ɲɛ o tuma na ala kun tɛna kira kun tɛna fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko seyidina musa de kɛra sababu ye k'an ka seli segin ka kɛ seli duuru parce que a fatura malgré a fatura kira ye baara kɛ n'a ka kumakan ye kira seginna ka na ni seli ye ka na fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko seli kun dira bi duuru de ko mɔgɔ min kɛra sababu ye ka seli lasegin ka na kɛ duuru o de kɛra seyidina musa ye musa dun ni ala kira a ka ca ka tɛmɛ sanji waa kelen kan o tuma na mɔgɔ ɲumanw ka ko an kana a ta ka a bɔ an yɛrɛ ka ko fɛ ala ka mɔgɔba ninnu ka ko ma misaliw ma kan ka ta anw ka misaliw la ala ninnu ala ka mɔgɔba ninnu ka ko kan ka to olu ka ko de la o cogoya la o tuma na o wurudi kelen fana o de minɛna ka bɔ sɛ tijani la a ko k'a y'a di mɔgɔw ma mɔgɔ fɛn o fɛn ko n'i donna a la i bɛ kunnadiya sɔrɔ mɔgɔ min kɔnɔ filila n'i donna tarika tijani la i bɛ hakili sigi sɔrɔ i bɛ i bɛ kunnadiya sɔrɔ i bɛ i bɛ dusu suma yɛrɛ fana sɔrɔ o tuma na o wurudi tali karamɔgɔkɛ fɛ a bɛ komi kira k'an ma salalahu alayhi wasalam wurudi ye siɲɛ siɲɛ kɛmɛ saba astafurula kɛmɛ sɔli kɛmɛ la ilaha ilala kɛmɛ a bɛ komi ala kira ko salalahu alayhi wasalam a ko an ye wurudi n'an selila ka ban seli farida duuru bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ye subahanallahi kɛ bi saba ni saba a ye a ye hakɛ sigi a la a ko a ye alihamudulilayi kɛ bi saba ni saba a ye hakɛ sigi a la a ko a ye alahu akibari kɛ bi saba ni saba a ye hakɛ sigi a la donc ka hakɛ sigi fɛn na o ye ko belebeleba yɛrɛ de ye fana n'i ye sankolo filɛ duuru don sankolo wolonwula don n'i ye dugukolo fana filɛ wolonwula don n'i ye alijinɛ jahanamaso filɛ wolonwula don n'i bɛna tawafu fana kɛ i b'a kɛ cogo di i b'a kɛ wolonwula wolonwula ɲɔgɔnnaw ala yɛrɛ fana ye semaine fana dan a y'a kɛ fana wolonwula fana o tuma na ala ye dan sigi ko bɛɛ lajɛlen na donc alabato yɛrɛ fana dan yɛrɛ fana bɛ sigi ala yɛrɛ fana k'a respecte i n'a fɔ kira ko ko an y'a respecte ko baara ɲuman min ka ɲi ka tɛmɛ baara bɛɛ lajɛlen ka bato min ka ɲi ka tɛmɛ bato bɛɛ lajɛlen o de ye ka hakɛya dɔ ta i duumɛnen b'a kan waati bɛɛ lajɛlen na i b'a kɛ a cogoya la seli farida seli ye fajiri kurazi b'i la cogo o cogo i tɛ se k'a kɛ lɔ naani o i b'a kɛ lɔ fila komi ala kira k'a fɔ lansara kuraji b'i la cogo cogo hali n'a sɔrɔ k'a fɔ ile le ka ile le ile ka mɔgɔ ɲuman de ka bon ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan i b'a kɛ hakɛya la i n'a fɔ mɔgɔ min tigi donna silamɛya la bi a tɛ fɔ ko parce que ne ka san kɛmɛ kɛ silamɛya la donc ne bɛna dɔ fara n ka selifana kan walima ne bɛ se ka tile bɛɛ ban lɔli la n bɛna dɔ fara a kan la mɔgɔ min donna silamɛya la bi ale ni ne ka san bi naani kɛ silamɛya kan an bɛɛ ka selifana ye kelen lansara ye kelen fitiri ye kelen saafo ye kelen tuma na kira ko k'an ye astafu subahanallahi kɛ bi saba ni saba alhamdulilayi bi saba ni saba alahu akubar bi saba ni saba kira y'o fɔ misali bolo ma ni cɛ dɔ ye ale k'a kɛ o cogoya la ale k'o kuma ye mɛ a ko k'ale bɛ se ka kɛmɛ kɛ ale tora ale bɛ to ka kɛmɛ kɛ a bɛ kɛmɛ kɛ a y'a bɔ ala kira ta la a bɛ to k'a kɛ kɛmɛ fo a nana a ye k'a fɔ ko komi kiyama wulila a nana sugo k'a ye komi kiyama wulila o kiyama min wulila o y'a fɔ ko ayina zakirina la kasira wa zakira kira ye mɔgɔ minnu yamaruya k'a fɔ k'u ye zikuru minnu kɛ u kɛbaga ninnu bɛ min a ye gɛrɛ ka na an b'u ka saraw d'u ma ale girinna k'a yɛrɛ bila ɲɛfɛ sugo la a yɛrɛ ɲɛ b'a la ale girinna k'a yɛrɛ bila ɲɛfɛ ka taa mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ o ko ile ta ye jumɛn ye a ko ne tun b'a kɛ kɛmɛ kɛmɛ mɛlɛkɛw k'a ma an y'a fɔ ko mɔgɔ minnu y'a minɛ kira y'a fɔ cogo min na mɔgɔ minnu y'a kɛ o cogo la an kan b'olu de ma ile ma kira ta kɛ mɛ i k'i yɛrɛ ta de kɛ donc baara ninnu waati dɔ la ka tɛmɛ a sira fɛ o yɛrɛ fana cɛ ka ɲi fana donc ni mɔgɔ min n'a a bɛnna mɔgɔ min tigi ma k'a fɔ k'i bɛ wurudi kɛ a cogoya la n'i y'a kɛ ni ninnu hakɛya ninnu ye i b'a ye i bɛ nafa caman de sɔrɔ a la a man ca mɛ a nafa ka bon ɔ zikuru bɛɛ lajɛlen tɛ mɛ zikuru fana bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ min kan o de ye ninnu saba ye asitafurula k'i yɛrɛ saniya ka bɔ kuta bɛɛ lajɛlen na sɔlatu ala nabi ka tila ka i yɛrɛ gɛrɛ alakira la k'i yɛrɛ ko ni kira ji ye k'i ka alakira fani fini don parce que ala ɲɛ tɛ foyi la ala ɲɛ bɛ danfɛn kelen min na o de ye kira ye fɛn min bɛ ala taala bolo o de ye kira ye fɛn min bɛ ala bolo o de ye kira ye fɛn min gɛrɛlen don ala ala yɔrɔ o de ye kira ye ala fana ɲɛsin bɛ yɔrɔ min na fana o de ye kira ye sallallahu alaihi wasallam n'i ko k'i bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye walima i bɛ ala ka suguya sɔrɔ fo k'i ye kira de jogo i ye kira jogo dɔ ye k'i la walima i kira de ladege n'i le ma kira ladege cogoya a cogoya si la i tɛ se ka gɛrɛya sɔrɔ ni ala taala cɛ yɔrɔ si la o le ala taala ko in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhbibkumullah n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'a b'a fɛ ka ne ala sɔrɔ a bɛ ne ala kanu a ye kɛ ni kira ye a ye kira labato a bɛ ne ala sɔrɔ ala sɔrɔ yen kira ala taala tilala k'a fɔ man yuti rasula faqad ata allah ni mɔgɔ min alakira labato i ala labato ala y'a yɛrɛ fara alakira kan sallallahu alaihi wasallam o tuma na o de kosɔn tijani kalanden bɛɛ lajɛlen i kɛlen kɔfɛ k'i yɛrɛ saniya ka bɔ i farikolo la k'i yɛrɛ saniya ka bɔ i dusukun na k'i yɛrɛ saniya ka bɔ i ni na ni astafurula ye parce que ala yɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka saniya cogoya si la fo astafurula n'i saniyala ka ban i kan ka fini de don sisan k'i yɛrɛ pari ka ɲɛ kosɛbɛ i bɛ taa yɔrɔ min na walasa n'i sera yen u b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i k'i yɛrɛ labɛn ka na kosɛbɛ i b'i yɛrɛ labɛn ni fini jumɛn de ye wurudi kɛli kɔnɔ o de ye ala kira ye sallallahu alaihi wasallam o le kosɔn i bɛ sɔli kɛ ala kira kan fana siɲɛ kɛmɛ i bɛ sɔli min kɛ ala kira kan a kɛra komi k'i yɛrɛ habiller ni ala kira mankutu ye a kɛra komi k'i yɛrɛ parfumer ni ala kira ka parfum ye a kɛra komi fana i yɛrɛ fana k'i yɛrɛ labɛn fana ni ni ni labɛn cogo ye ala taala bɛ bɛn ala taala bɛ labɛn cogo min kanu o de kira ka labɛn donc i bɛ sɔli kɛ ala kira kan o kɔfɛ n'i ka sɔli kɛ ala kira kan i bɛ taa yɔrɔ jumɛn i bɛ taa ala taala de fɛ o de la ilaha illallah jumɛn la ilaha illallah n'i dun donna la ilaha illallah la i bɛ t'a sɔrɔ kumakan de ka bon ka tɛmɛ kumakan bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ mɔgɔ n'i tora nin saba kan ala ko ala bato bato a bɛɛ lajɛlen sigi bɛ ninnu saba de kan i bɛ dusu suma sɔrɔ i bɛ lafiya sɔrɔ i bɛ labanko ɲuman fana sɔrɔ i bɛ garanti sɔrɔ ɛ eh, kaburu kɔnɔ i bɛ garanti fana sɔrɔ kiyama kɛnɛ kan i bɛ garanti sɔrɔ alijinɛ donni la i bɛ garanti sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen madama k'a fɔ k'i donna nin na a bɛ alabato nɔgɔya i ma a bɛ faridaseliw nɔgɔya i ma a bɛ miiriya ala i ni ala cɛ a b'o nɔgɔya i ma ka seli kɛ a waati la a fana b'o o nɔgɔya i ma i ka adamadenya ni mɔgɔw yɛrɛ fana cɛ a b'a to i bɛ caman ko caman muɲu i bɛ caman i bɛ i bɛ ko caman muɲu i bɛ sanfɛ ko caman la i bɛ hakilisigi sɔrɔ i bɛ dususuma sɔrɔ i bɛ ko bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ko min bɛ bɛn mɔgɔw ma ni min bɛ ala taala yɛrɛ bi ala k'a nɔgɔya amina